Igbo ekene m onye ọbụla nke onye chi ya zere abịakwa m ọzọ tata n'oge uche onye adị ya njọ mana ama m na ị ga na-asị ọzọkwa nwaada kpakpando kedụzi ka ọ dịzi adị ọ dị mma ee ọ na-abụ anọkata anọghalịa ife dịkata ọ dịghalịa onye ọbụla bi na mpaghara obodo anyị bụ naijiria ga-ekweta na ụdị okpomọkụ nke dị nke ikpeazụ a abụrọ ọgụ nne na-agbalụ nwa ma ya bụrụ ọkụ agba ngada aṅa ya bụ na amarọkwa m ebe ike anyị nwa bụ ụmụ nwanyị si mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe ụfọdụ ị na-ajụ onwe gị ajụjụ kedu ebe ike anyị ji wee bụrụ nwaanyị si dị abịa ife anyị na-agabiga ọ bụrọ ife ọnụ na-akọ hmm. Anyị na-ara ntutu, anyị na-akpa isi maọbụ eke isi. Isi anụnwa abụrọ mgbe niile ka eji awụ ya mmiri. Anyị wee were ya wee bulu nsogbu ezinụlọ, bulu nsogbu ebe anyị na-alụ ọlụ, bulu nsogbu nke onwe, bulu echiche nne, echiche nna, echiche nwanne ka ọ ga-esi wee dị mma, echiche ụmụaka, di maọbụ di na nwunye ịmagofo a na-ebukọsị ụmụ nwaanyị bụ odogwu ife dị ka nwaanyị akọkwana amarọ m ka ụwa akara isi wee dị ma ọ bụrụ na nwaanyị anọrọ ya anyị wee na-echetakwa na ife mere isi m hmm, ọ dị egwu okpomọkụ a ekpokata kpokata di anyị wee si onwe m na-ekudo ume ka onye mana ịmago na o nwee ka anyị si afụta nwaanyị ịkpụ isi dịka omenala igbo si dị ee nwaanyị nọ na di kpụọ isi enebe ya anya ma ọ na-akwa ajadu ehe ma ọ bụ arụ adịkwa ya ị ya afụ nwaanyị ime na-elute ọfụ ma ọ bụ afọ ime na-enye nsogbu o jee kpụchara onwe ya isi ka o nwee ike na-awụ mmiri nke m abụrọ ajadu nke o ji abụ ime omume n'ọkwa oke okpukpo ọkụ dị na obodo anyị bụ naijiria nke ikpeazụ a ọ na-abụbu oge m bu na-asị ndị dị m nso n'arụ na m ya-akpụkwanụ isi fa sị m akpụkwana akpụkwana akpụkwana ha ụfọdụ sị na ọ ya ekwesịrọkwa gị ụfọdụ sị gị na ọ ga-adịkwa gị otu nwa sịkwa na ọ bụrọkwa okwu nkwesị ka a na-ekwu na ife m na-ekwu bụ ka m nwee ike ka isi m kpakọọ ọnụ wee ka m wetasịrị gị ife onyonyo omemgbe oji wee kunie ruo nnọọ n'ebe a na-akpachasị isi nọdụ anị onye na-akpacha isi na-ene m anya ọ sị m nne ọ gịnị m sị ya kpachapụ m isi a ọ sị m aa kedu ihe meziri m sị ya kpacha ya ka ọ na ya akpachara ya ọ sị m ọ ka ya jụọ ajụ o o wee kpachaba m ya kpachasịa m ya ka m gwa gị eziokwu ụdị ụla m larụ ka m kpachasịrị isi a wee nata wee wụọ arụ welu mmiri oyi wee wụọ arụ ee o nwee ụdị ụla ụla o nwe ife m na-eche ụla ana m eje ebe m larụ larụsịa nya nwa bụ ụla chineke nna wee zitekwuo mmiri ozuzo n'abalị ebe niile wee jụọ mee ndụ m wee kpakọọ ọnụ ọ ife m ji wee kpacha isi ma ọ bụrụ na ọ gbawa gị obi ma ọ bụ na o nwere ka ọ dị gị n'arụ biko ewena iwe ọkwa maka ndụ ọ bụ maka ndụ ehe obere oge fọ gafụ epukwa ọ bụrụ na o mee gị na ntụmadị ihe a ọ bụrọ ife ị na-atụ anya ka ị fụ ka ị fụ nagide m o ọ ka o si wee dị igbo sị na ife niile na-asịa na ka o si sọ onye ahịa akwa na ọkwa ka o si wee sọ mụnwa ka m nwee ike wee ịmago ofu chịkọnata mmụọ mmụọ na isi m akpakọọ ọnụ kedu ife ị nụgo maka nwaanyị ịkpụ ntutu ya kedu ihe bụ nkwenye nke ngị nwa n'obodo i si nwaanyị toputegoro ife e ji nwaanyị eme ịkpụcha isi a ọ dị na nsọ ọ bụrụgodu nwa agbọghọbịa na-anụberọ di o nwere ike ịkpụcha isi a o nwere obodo ụfọdụ na-abụ nne maọbụ nna nwụọ ụmụaka kpụcha isi n'iji wee kwanyere ya ugwu ọ dị otu a na be unu o nwerọnụ nke m dalụ iwu ya nne na nna m anọrọzi anụbe m di adịghọ m ime na ọ nnọọ oke okpomọkụ uche onye adịrị ya njọ cheta na aha m bụ kpakpando ife dị mma na okwu asị m nnọọ ka m tụchaalụ gị okwu nka o